ka onye ahụ na-eche echiche ọ ya mere eji eme model ya wụ na onye ọcha ga-arụ moto rụọ 2008 2019 model 2020 model ị kwesịrị ka ị pụrụ gị na gwaga nya ọrụ bọsụ obi sis ị na-aghọta enwe ihe ndị mmadụ na-ekwu na-ewute m rinne a na-ekwu okwu gbasara ọdịnala na omenala a na-ekwu okwu gbasara ọdịnala na omenala ndị Igbo ụfọdụ a na- na-aka inye n'ọnụ i kwute ha sị gị "Ee, ndị nna nna anyị gburu ejima ndị nna nna anyị tụpụrụ mmadụ n'ajọ ọhịa ndị nna nna anyị fere arụsị ihe niile ha mere ka ị chọrọ ka anyị mekwee ihe m na-agwa ụnụ wụ ya wụ na ị chọpụtara na ndị nna nna ahụ mere omenala ha emeteghị ya mezie omenala otu dị mma ọ ya ka i ji wụrụ mmadụ ụnụ na-anụ ihe m na-ekwu anyị na-anụ ya mezie ya ka ọ dị mma ya na a gwara gị na ndị nna nna fere arụsị na ndị nna ahụ tụfuru ejima na ha mere ihe a na-ekwesịghị ime maka omenala ha mgbe a pụtakwara na ha amụọna ụnụ mezizie na ya ka e ji wụrụ mma ndụ mma ndụ mma ndụ pụtara beauty of life na ọ gịwa ga-emezi ndụ ka ndụ dị mma Otu a ka ọ dị. ihe nne na nna ji nye ụmụ ohere ịpụta ụwa ileru otu esi bi ndụ anya ị na-aghọta ihe m na-ekwu otu n'ime anyị nọ ebe a nna rụrụ ụlọ aja ụlọ aja ọkwa ya gị kpata ego ụlọ ụlọ aja adịzighị mma ị rụọ nke blọk gị mụtakwa nwa ọzọ ọ chọpụta na ụlọ ụlọ blọk adịghị mma ọ rụọ ụlọ elu ọkwa ya otu a ka ọ dị a na-ekwu okwu omenala ụfọdụ na-asị ndị a eji ike mee nke a, eji ike mee nke ọzọ ma nke ị hụrụ anya ma nke ị na-ahụghị anya ma nke wụ ebubo ma nke na-awụghị ya gị buru ya n'isi

ya mere ihe m na-agwa ụnụ bụ ihe gbasara ọdịnala na omenala bụ ihe e ji bịa ebe a ọdịnala na omenala abụghị arụ ka ọ bụ kama ọdịnala na omenala na-emegide arụ ọdịnala na omenala bụ ya bụ iwu ndị gboo ji bi enwebeghị pdp enwebeghị apc enwebeghị paliamenti ọ ha bụ ọnụ okwu niile ndị nna ha hibere site n'ikikere nke chi ha nyere ha ọ ya bụ iwu onye mee ihe na-ekwesịghị ekwesị e nwee iwu e tiiri ya nwee ihe ọ ga-eme ka ọ dịkwa mma
eziokwu chineke mana ụbọchị taa oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ

okwu olee ụdịrị okwu ọ wụ kedu ihe ụka ụka ụka kọwaara m ihe ụka pụtara n'asụsụ Igbo ele onye ga-akọwaliri anyị anyị chọrọ ịmụ ihe n'ụbọchị taa oge adịghị ị ma ndị oyibo na-enwe ihe na-akpọ origin of everything enwe na-akpọ origin ebe ntọala ihe si were bịa Ehe, iche ime otu siri moto na ị ga-abịa ị ga-atọwa ntọala gbaruo na ndị a jikwa ebu ụzọ were mkpịsị tii ya ihe dị ya dịka taya ha ha ya buru ha n'ebe a gbajie ha abịa sị mba ka eme ya otu a emegide emegide emegide ọ- ọ- ọ rukwe mgbe ofu onye pụtara sị na ihe ahụ moto ị na-aghọta a na-akpọ ya origination mana ọ dị ka elu nwere ka o si dị ka mgbe okwu na nje njem ndị Igbo